moni kwina kulikonse komwe mwatchera wailesi imeneyi ya mzati tikulandireni mu programu inanso ya zaumoyo lero pamene tikhale tikupitirira ndithu ndi mutu wathu uja wa endometriosis uh, yomwe timakamba sabata yatha zokhuza msambo opweteka umene amayi amamva tinakamba mpulogalamu imeneyi kuti zimenezo si zimene zimeneka kukhalira ayi ndi nthenda ndi vuto ndiye panali mafunso ochuluka amene anthu amafunsa ndiye tinati ayi ibweratu program yomwe tikupatseni mpata kuti mudziwe zambiri zokhuza endometriosis ehe kuchokera kwa dokotala amene timakhala nawo program imeneyi dzina langa ineyo ndi rachel joshua ndipo sindili ndekha ndili ndi mzanga amene ndithu azitchule yekha dzina mprogramuyi ndathokoza rachel eh, ineyo dzina langa ndi major robela ramarikhwani Eh, ndine m'modzi wa madokotala a chipatala cha mulanje mission amene kwambiri amayang'ana zokhudzana ndi umoyo wa mzimayi chabwino ndithudi tikulandireni tulero mpulogalamu inanso ya endometriosis ndathokoza kwambiri Ah, mwina amene akuyionera koyamba komanso kumvera koyamba pulogalamu iyi paja timakamba kuti ndi chani ngakhale chichewa chake chenicheni palibe matenda awawa ndi matenda odziwika komano akuti anthu sakudziwa kuti ndi matenda amenewo chifukwa tinanena kuti eh, mzimayi wokuti amamva ululu kapena mtsikana amene amamva ululu pa nthawi yawo ya msambo si nkhani yosowa wina aliyense pali munthu amene amamudziwa kuti amamva ululu kwambiri pa nthawi imene akutani akusamba so matenda amenewo ndi si matenda osowa koma chabe kuti mwina anthu sakuwadziwa kenakonso tilibe dzina la chichewa lomveka bwino lakuti tikatanthauzire kuti ndi chani komano matenda awawa ndi pamene mzimayi akumva ululu kwambiri pa nthawi imene akusamba ululu wosowetsa mtendere ululu woti ukupangisa kuti mzimayi asachite function asagwire ntchito ngati mmene amayenera kugwira pa nthawi imene akusambayo nde tikafika pamenepo kupeza kuti msambo uja ukusokoneza moyo wa mzimayi ndi titha kunena kuti mzimayi uyu atha kukhala kuti ali ndi matenda awawa a endometriosis however alipo matenda ang- angapo amene angapangise zimenezo komano mzimayi wotero atakhala kuti wabwera kuchipatala ndiye ndi pamene adokotala angatsimikize kuti ululu uwu wa msambo uwu ukubwera chifukwa cha matenda awawa a endometriosis matenda awawa a endometriosis ndi matenda akuti alipo e, tikatenga azimayi 10 mzimayi m'modzi ali ndi matenda awawa ndiye kuti tikatenga azimayi 100 ndiye kuti azimayi 10 ali ndi matenda awawa a endometriosis ndi matenda akuti samasowa ndithu alipo now e, matenda awawa tinakambanso kufotokoza kunena kuti kuti munthu amvetsetse bwinobwino kuti chimachitika ndi chani timanena kuti pa nthawi ya msambo pamakhala layer ya mkatikati mwa chiberekero imene timati ndi endometrium endometrium ija imafufuma pamene mzimayi akuyembekezera kuti akatenga mimba implantation idzachitike then endometrium ija ikafufuma kupeza kuti mzimayi uja sanatenge mimba endometrium ija imagwa kupanga shed off ikamapanga shed off ndi pamene mzimayi amasamba msambo uja magazi aja amene amapanga pa nthawi imene akusamba now endometriosis ndi pamene Layer imeneyo imene ikugwayo imene ikupangisa magaziyo ikupezeka kunja kwa chibelekelo then ikapezeka kunja kwa chibelekelo imapanga behave ngati ili mkati mwa chibelekelo ndiye kuti mzimayi akayandikira kusamba imafufuma ikafufuma ikafika nthawi kuti mzimayi apange msambo wake bwinobwino imapezeka kuti kumene kulili kuja kukuchitika magazi koma chifukwa chakuti magazi aja sakutulukira kunja then amabweretsa ululu osowesa mtendere mkati mwa thupi la mzimayi so endometriosis ndi pamene leya imeneyo ya endometrium kapena macells ofananafanana ndi leya imeneyo amapezeka kunja kwa chiberekero ndipo amapanga behave ngati ali mkati mwa chiberekero ndi tanthauzo lake la endometriosis ndi limenelo chabwino tiyamike kwambiri chifukwa chotifotokozera uh, lerolo tikukamba kuti tikupita ku mapetopeto kwa mwezi umenewu wa march march mwezi umene ndithu unali wapaderadera pounikira amayi komanso kuganizira nthenda imeneyi ya endometriosis ndiye panali mafunso ochuluka amene anthu ankafunsa ndiye mukaona ndithu pansi pa kanema wanuyo pali nambala imene ikuoneka mukhonza ndithu kuimba foni makamaka eh, kulemba sms pa manambala awiri amenewo ndiye kuti munena dzina lanu kumene ndithu mukuchokera komanso ndiye kuti mufunsa funso lanu kapena ndemanga uh, major amene uh, ndithu ndi dokotala wathu akhala ndithu pompano kukuyankhani mwamvemvemve uh, chilichonse chimene mungathe kufunsa chokhuza msambo wopweteka umene ukukambidwa kuti siumayeneka kukhala choncho ayi inde kupweteka sikungalephere popeza china chake chikuchitika mthupi lathu komano osati mpakana paja pamafika ena mpakana kumagudumuka mpakana kudwala ndithu mpaka nawo bizinesi osapita kuntchito osapita kuti muli mumsambo nde zimenezo zomwe zinakambidwa kunena kuti sizoyenera ndi vuto tikuyeneka kukhala tcheru ndithu tikaonedwe ndi madotolo kuti tilandire thandizo loyenera tikutero ndithu nde mwina pamene tikudikira kuti anthu ayambe kutumiza ndemanga zawo kapena mafunso timafunanso kudziwa kunena kuti kodi ndi mlingo uti umene munthu akuyeneka kudabwapo kuti "Mm, kupweteka uku sindiko okay
um, pa nthawi imene mzimayi akusamba eh, chimene chimachitika ndi chakuti chiberekero chija chimafinyika chimatha kufinyika kuti chichose magazi aja achoke ndithu nde kufinyikako kumatha kuchitika kwa mzimayi wina aliyense amamva kutsinatsina chifukwa chakuti chiberekero chija chikufinyika kuti magazi aja achoke nde pamenepo ku ululu umenewu akuti mm sikukuyenera kumwa olo panado umene ndi akuti its acceptable titha kuvomereza kuti okay chabwino mzimayi uyuyu zili bwinobwino koma zikafika pa point yakuti mzimayi akumva ululu wakuti akuyenera kumwa panado kapena brufen kapena painkiller ina iliyonse nthawi ina iliyonse akamatani akamasamba kufika pa point yakuti ngati sanamwe mankhwala amamva wa- ululu kwambiri ndiye kuti pamenepo pali vuto namba 1 namba 2 ngati mzimayi akuyenera kusamba amene akusamba pakati pa masiku awiri mpaka na masiku 7 mukaona kuti mukusamba kuposa masiku 7 ajanso pamenepo pali vuto kusamba kwa mzimayi imayenera kuti ngati zonse zikuyenda bwinobwino asinthe nyanda kapena phadi mwina kawiri pa tsiku Wa- wa- aka- akaika mammawa aika madzulonso pogona zabwinobwino ukapezeka kuti aika mammawa cha ma 10 akusintha cha ma 2 akusinthanso cha ma 6 akusintha kuzukanso usiku kusintha phadi itadzadza ndiye kuti pamenepo pali chani Pali pali vuto. vuto ndiye mukaona zinthu ngati zimenezo Musachedwe nazo kukhala nazo pansi. Bwerani kuchipatala. Kwinanso pamene paja kutsimikiza kunena kuti ngati mzimayi akuona kuti msambo wawo ukusokoneza kagwiridwe ntchito kawo, mtsikana akulephera kupita ku sukulu chifukwa chakuti akusamba, ululu wake ndi wosowetsa mtendere kapena mwina akusanza, kumva zina zake zosowetsa mtendere zina zake. Mzimayi kuntchito sakupita olo pakhomonso akulephera kugwira ntchito zapakhomo. chifukwa chakuti msambo uja ukupweteka kwambiri kapena ukusowetsa nt- nthawi zina anthu akhala kuti sukupweteka koma ukusowetsa mtendere kwambiri kwambiri kupeza kuti akudwala ndithu akulephera kugwira ntchito zawo zimene amene akugwira zimenezo zimayenera kuti zikhale chi- chi- chi- chi- chi- chiyani eh, chiopsezo kwa moyo wako kuti athamange mazangu mamsangamsanga apite ku chipatala tikaone kuti chikuchitika ndi chani ndithudi chabwino kutero ndithu mu programu yathu imeneyi ya zaumoyo pano pa mzati ndiye tili ndi mauthenga awiri atatu omwe afika apa akuti ine ndine esme banda kuchokera kuno ku lilongwe kodi ndizoona kuti kupweteka kumeneku kumabwera chifukwa kuti munthu sunabereke okay pali enanso mwina nditenge awiri okay
nduzani ku machinjiri msambo umene msambo umenewo umapweteka kulekeza zaka zingati a Nduzani ku machinjiri msambo umenewo umapweteka kulekeza zaka zingati nde tione wina awa sanalembe dzina tingasiyanise bwanji kupweteka kwa nthawi zonse ndi kupweteka kodabwisako sanalembe dzina lawo ndiye ndiyankhe ndiyambe ndi awawa kuti eh, tikasiyanise bwanji ndi zimene ndafotokoza apapa kunena kuti kupweteka kwakuti sikuyenera kumwa mankhwala ena alionse titha kunena kuti ha ndi kwabwinobwino kapena mwina mukangomwa phanado yekha kumva kupweteka kuja kwakuti ha ukamwa phanado yekha kupweteka kuja ululu wake ukuchita control ndi panado yekha titha kunena kuti zinthu zili chani zili bwinobwino koma ukapeza kuti kumwa panado sizikugwira mpaka kumwa brufen nthawi ina iliyonse mukamasamba mukuyenera kumwa bu- brufen chifukwa chakuti ngati sumwa brufen su- sukhala bwino nde zimenezo ti pamene pali vuto Eh, tisiyanise pamene pochoyamba chachiwiri nchakuti funso la- li- li- loyambirira lija lakuti eh, mm, akati wasamba Ah, yes me.
eh, kodi kusamba kumeneku nzona kumatha ngati munthu angabere wabereka Oho, eh. ayi ndithu fu- yankho lake si ayi nthawi zina ndi eya pali azimayi ena akuti anayamba kumva ululu asanayambe kusamba then atabereka anapezeka kuti ululu uja watha Mm. komabenso pali azimayi ena akuti anali bwinobwino asanayambe kubereka komano atangoyamba kubereka anayamba kumva ululu ndiye sitikaneneletu kuti ululu umene uzatani uzasiya chachikulu ndi chakuti tidziwe kuti chimene chikubweretsa ululu ndi chani mwachitsanzo utha kukhala kuti ululu ukubwera chifukwa cha mafibroids mafibroids nawonso atha kupangitsa kuti mzimayi akamasamba azimva ululu so ti, ti, ngati sitikudziwa kuti chikupangitsa ndi chani zimakhala zovuta kuti tidziwe kuti zinthu izizi zikhala mwa nthawi yochuluka bwanji then panali funso lachiwiri lakuti ululu wake wa mzimayi wa msambo uyu umatenga nthawi yayitali bwanji then endometriosis nthawi zambiri ululu wake umayamba pamene mzimayi wayamba kusamba kapena ali mkatikatikati mwa ndime yawo yakusamba atha kuyamba nthawi imene akuyamba msambo ija pamene akukula msinkhu kapena mwina zaka zikapita kupeza kuti ululu uja wayamba ali pakatikati mwa zaka zawo koma nthawi zambiri ululu umenewu timayembekezera kuti utha kuzasiya pamene iwowo asiya kusamba akafika pa nthawi ija ya menopause timayembekezera kuti ululu umene utha kuzatani kuzasiya nthawi imene koma chifukwa chakuti ululu wake kapena matenda wawo amakhala kuti khala kuti a- ndi athupi lonse osati nkhani ya, ya, ya kubereka kokha kumatha kupezeka azimayi ena kuti afika pa nthawi yakuti asiya kubereka komabe ululu ukumatani ukumapitirira komano chachikulu chimene ndanena chakuti tiyeni tipeze kuti chimene chikubweretsa ululu uwu ndi chani then timatha kuzadziwa kuti okay ngati tikudziwa kuti chapangisa ndi ichichi then tidziwa kuti ululu wake utenga nthawi yayitali bwanji Mhm. ndithu mama mwaswera bwanji tingakayezese motani kuti tidziwe kuti tili ndi nthenda imeneyi mayi ndi mayi ndi nde mayi ndi ndero kaya eh. mama mwaswera bwanji tingakayezese motani ngati tili ndi nthenda imeneyi okay eh, ndifotokoze kunena kuti kunoko ku malawi tilibe zipangiso zokwanira zakuti tidziwe bwinobwino kuti chikuchitika ndi chani so kufikira panopa chofunikira kwambiri chakuti mzimayi wina aliyense amene akumva ululu pa nthawi imene akusamba apite kwa adokotala amene ali pafupi nawo kuti akawaone akafotokozere zimene akumva zija adotolo ayeze aone kuti chikupangisa ndi chani Then adokotala aja akawaonaona amadzafotokozera kuti diagnosis yanu kapena matenda anu amene mukudwala ndi awa. Then akawafotokozera kuti matenda awawa awawa awa. Then iwowo amadzawudza kuti okay thandizo lanu limakhala lotero. Now zimatengera kuti dokotala amene mwakumana nawo ndi wa level yake iti ku health center kuja kuli madotolo kumeneko amatha kukuonani koma madotolo amenewo mmene tinanenera last program amakhala kuti alibe information yokwanira kapena alibe chidziwitso chokwanira chokhuzana ndi matenda awawa then amatha kupeza kuti akaganizira kuti matenda amene muli nawo awawa atha kukhala kuti ndi endometriosis ali ndi kuthekera kapena ali ndi ufulu wakuti akutumizeni chipatala chachikulu chimene chikakhale district level pa district level mukakumana ndi dokotala amene akakuoneninso nawonso amene aja akakuonaonani amazaona kuti ha okay awawa tikuganizira kuti atha kukhala kuti ali ndi endometriosis ndiye ngati akuganiza kuti ndi endometriosis and alibe zipangizo zokwanira zothandizira pa matenda amenewo ndiye amenewo amayenera kuti akutumizeni ku central hospital kuti pamene pomwe mukakumana ndi ma consultants ma consultants ndiye ndi amene ali ndi zipangizo zokwanira zakuti atsimikize kuti apange confirm diagnosis kuti matenda awawa ndi awawa. Nthawi zambiri kunoko ku Malawi chinthu chimene timapanga rely kuti chitsimikize kuti matenda awawa ndi endometriosis ndi pamene timatenga kanyama pang'ono imene timaitchula kuti ndi biopsy. Timatenga kanyama pang'ono pa chotupa chimene chikapezeke pena paliponse then chotupa chija chikapita ku histology kuti akaone akaunike bwinobwino kuti kanyama kamene katemedwa kaja ndi kachani ndiye ndi pamene amazatsimikiza kunena kuti okay awawa ndi matenda a endometriosis ndiye zonsezo zisakusokonezeni chofunikira ndi chakuti inuyo ngati mukumva ululu pa nthawi ya msambo pitani kwa adokotala amene ali pafupi muwafotokozere mukaona kuti sanakuthandizeni mokwanira Apempheni kuti akutumizeni ku chipatala china chakuti mwina mukakumane ndi dokotala wina amene akakuthandizeni kudziwa kuti matenda awawa ndi endometriosis kapena ndi matenda ena. Ndithudi. tiyamike kwambiri chifukwa chakufotokozera momveka bwino kwambiri pa nkhani imeneyo apa tilowenso ku phalombe mayi Ligomeka akuti mayi Ligomeka a kwa T/A Jenala a gulupu Bona nthenda imeneyi ngati yamuyamba mtsikana ali wachichepere ndipo sanalandire thandizo lililonse ilibe kuthekera koti asadzabereke mtsogolo
eya funso labwino kwambiri funso labwino kwambiri e, matenda awawa timafuna kwambiri awareness yathu ya chaka chino theme yathu ndi akuti endometriosis does not wait ikutanthauza kuti matenda awawa samadikira eh, research imene yachitika kwambiri ikuonetsa kunena kuti mzimayi ngati ali ndi matenda a endometriosis zimatenga mwina zaka 8 kapena 10 asanadziwitsidwe kapena kuwuzidwa kuti muli ndi matenda awawa a endometriosis zaka 8 mpaka na 10 ndi zaka zambiri kwambiri So zimene tikuopa ndi zakuti ngati azimayi amatenga nthawi yambiri asanadziwe kuti ali ndi matenda awawa, matenda awawa amakhala akuononga zinthu mkati mwa thupi lawo. Ambiri tikakhala choncho umakhala kuti ululu ukunka ukuchulukiranabe chifukwa chakuti situ sanalandire thandizo loyenerera. So chofunikira choyambirira ndi chakuti mzimayi wina aliyense amene ali ndi matenda awawa adziwe mwamsangamsanga kuti tiyambe thandizo mwa nthawi yake. Now, em, kafukufuku waonetsa kupeza kuti azimayi ambiri timadzadziwa for the First time kuti ali ndi matenda awawa pamene akusakasaka mphatso ya mwana. Timaona azimayi amene amakhala ndi ma issues a infertility abwera kuchipatala kudzafotokoza kuti ifeyo takwatirana kunyumba kuja mpaka na zaka 5 koma mphatso ya mwana sikutani sikubwera. Ndiye popangapo kafukufuku kuti chimene chikupangisa kuti mzimayi uyu asabereke ndi chani ndi pamene timayamba kuzindikira kuti aa mzimayi uyuyu ali ndi chani ndi infertility so ambiri timazadziwa pa nthawi imeneyo kuti ali ndi infertility koma chofunikira nchakuti pamene mzimayi wazindikira kuti period yawo ikuwasowetsa mtendere ameneyo athamange abwere ku chipatala kuti tipewe kuti tizafike pa point yakuti mwina endometri- endometriosis yawo yayamba kuononga zinthu mpaka nakufika pa level yakuti sakutani sangabereke ndiye chi- chi- chi- chimene tifuna agwire amayiwo ndi chakuti Inde, ndi zotheka kuti ngati mzimayiyu sanalandire thandizo m'nthawi yake, atha kukhala kuti kutsogolo adzapezeka kuti sakubereka chifukwa cha matenda awawa. Ndithu. iyayi tikutero mu programu yathu imeneyi ya zaumoyo pamene ndithu tikutenga ndemanga komanso mafunso pa nkhani ya endometriosis lomwe ndi vuto lomwe amayi amakumana ndi kupweteka kwambiri nthawi yawo ya msambo vuto limene mu programu yathu lero akutiuza kunena kuti sizimayenera kutero limenelo ndi vuto lomwe limabweretsanso mavuto osiyanasiyana ngati sitingaliyang'anire ndiye pamene tupita ku mapetopetonso malingana ndi nthawi uh, mayi maonga akuti kodi ndi chani chomwe munthu angachite pofuna kuchepesa ululu wa nthendayo
okay eh, pofuna kuchepesa ululu choyambirira ndi chakuti mukumane ndi adotolo atsimikize kuyambirira kuti matenda awawa ndi awawa a endometriosis kenako first line treatment imakhala ya ma painkillers choyambirira tiapase mankhwala achina brufen uja ndi azinzake amene amathandiza kupha ululu then ambiri amachita respond bwinobwino tikapasa achina brufen mefenamic acid diclofenac ndi azinzake umapezeka kuti ululu uja watani Wachepa. wachepa then pali ena kuti despite kuwapasa mankhwala amenewo umapezeka kuti ululu uja ukunga ukuchulukirabe then amene timapita second line second line yake ndi akuti tiyesere kuwapasa mankhwala akuti asamasambe kwambiri ya mankhwala amene timapezeka nawo kunoko ku- ku ku malawi amakhala ma contraceptives mankhwala aja akulera aja then amapasidwa mankhwala amene kuti mwina tikapasa mankhwala awawa ngati sasamba ululu sutani sutheka koma ukapezeka kuti zimenezo sizikutheka ndeti pamene papa timapita ku eh, mbali ya operation tsopano yakuti akakumane dokotala wamkulu amene amachosa timauche timatishu tija akatisakesake kumene tidili ku mthupimo atichose then akatichosa e, ndi pamene mwina ululu umatha komano choyambirira nchakuti musatenge mankhwala nokha ku nyumba kapena kungofika ku famasi kungogula mankhwala nokha musanadziwe kuti chikuchitika ndi chani ndi bwino kuti mupite kwa dokotala akaone kuti mankhwala awawa atha kugwira ntchito malingana ndi matenda amene mukudwala awawa Mhm. eyetu ndithu chabwino ah, funso langa lino pa funso la mayi maonga apo mmene mwawayankhira munanena kuti pena mumatha kuwapasa mankhwala oyimisa kuti munthu asamasambe kodi pamene munthu sakusamba angatengebe pakati mwina ndi mayi wasinkhu wobereka ali pabanja akuyembekezeranso naye kuti aone mphatso ya mwana eh, tathokoza ndi funso labwino kwambiri because eh, kunoko ku malawi mphatso ya mwana ndiofunikira kwambiri kwambiri kwabasi so ngati mzimayi asakutenga mimba yayi imakhala vuto lalikulu Mm, mm, mm. ndiye Tinene kuti eeh treatment ya matenda awawa kwa mzimayi akuti akufuna kubereka imakhala ndi challenge chifukwa chakuti mmene tanenera muja kuti pena timatha kupereka mankhwala akusalera aja akulera aja kuti asabereke ndiye choyambirira ndi chakuti tidziwe fertility plan ya mzimayiyo kuti iwowo pa nkhani ya zobereka maganizo awo ali otani then thandizo limatha kubwera pamene paja ndiye choyambirira ndi chakuti ndanena kuti pachiyambi timampasa mankhwala a ma painkillers opha ululu ndiye ngati tikudziwa kuti iwowo akufuna kuyesera kubereka komano ali ndi vuto ilili ndiye kuti awawa kwambiri tilimbana ndi ma painkillers sitipita pa njira ija yakuti tiwapase mankhwala chani akulera chifukwa chakuti tikudziwa kuti mankhwala akulera akamba mankhwala akulera ndi eh, nkhani yotenga mimba iz- izakhala yovuta ndiye kuti kwambiri awawa tilimbana kwambiri ndi machani ndi ma painkillers awawa kuti tione kuti mwina tikampasa mankhwala ma painkiller ochuluka okwanira bwinobwino sakumva ululu ndiye kuti mwayi wakuti atenge mimba kutha kutheka ndiye ukapezeka kuti mwina atafika pa level imeneyo komano zikukanikabe ndiyeti pamene amapita kwa eh, gynecologist wakuti anapanga specialized ndi matenda awawa a endometriosis kuti akatsekule aone mmimba muja achose timathishu tija kuti mwina akachosa timathishucho titha kupangisa kuti tithandizire pa nkhani yakuti mzimayi uyu atani atenge mimba Koma thandizo lilipo as long as mzimayi wabwera nthawi yabwino titha kuona njira kuti awawa awa timathandiza bwanji. Tifotokozenso pamenepo kunena kuti thandizo la endometriosis silili general si zazija zakuti mzimayi wa mulu- wa malungu amamala ayi koma endometriosis imakhala specialized ndi munthuyo kuti munthu uyuyu uyuyu iyeyo nkhani yake ndiyotani then thandizo lake limakhala individualized osati kuti lili generalized ndithudi iyayi pamene panonsotu ndiye ndi pamtsiriziro pa programu yathu ya lero malingana ndi nthawi tipepese kuti tinayamba mochedwerako ndiye ndemanga komanso mafunso ena tizapitiriza mu programu yathu yotsatira ndiye mwina mongoombera mkota pang'ono mutsiriza motani programu yathu ya lero malingana mwina ndi mafunso amene ab- amene abwerera ndathokoza nda- ndathokoza malawi ndapeza kuti programu iyi ili ndi listenership kapena anthu owonera ambiri ndipo mwafunsa mafunso abwino kwambiri othandizanso kwambiri ndiye mwina ndikupangeni assure kuti muziwonerabe muziphunzirabe muzifunsabe mafunso ineyo patient akabwera kwa ineyo kuti alibe mafunso ndimamva ngati sindinamuthandize koma patient azifunsa mafunso Yes. kuti azidziwa zinthu tiziona kuti zinthu zimene tikufotokoza izizi nawonso akutenga gawo ndiye ndathokoza kwambiri kuti mzati is one of the tvs imene ili ndi interest yoonetsa kuti okay tiyeni tithandize anthu amene ali m'mamidzimo amene sakudziwa zinthu izizi akhale ndi chidziwitso za matenda ngati awawa ovuta ngati awawa ndipo posangalala kwambiri matenda awawa chaka chino ndikuona kuti awareness yake yagwira ntchito kwambiri anthu ambiri ayamba kudziwa kutsata za matenda awawa nde zinthu ngati izizi ngati ma tv show ngati awawa mzati imene ikupangira apapa ikuthandiza kwambiri azimayi ambiri akudziwa matenda awawa azibambo ambirinso akudziwa matenda awawa moti apapa ndimakambirana ndi wina wake akupanga research ndi mzibambo zokhudzana ndi endometriosis zandisangalatsa chifukwa chakuti ndi mzibambo koma ali ndi interest pa matenda a ndani a azimayi So ndikufuna zinthu ngati zimenezo kuti azibambo nawonso azithandizira pa nkhani izizi kuti wina aliyense at the end of the day akhale kuti akudziwa za matenda awawa kuti mapeto a, a, a, a, a zonsezi mzimayi wovutika uja timuthandize atha kukhala kuti iye wangokhala kuona ngati azili bwinobwino koma wina akazamukotola kuti mm mmene mukudwalira apapa ndi mukamasamba utha kukhala kuti ndi endometriosis ija so ndikufuna zinthu ngati zimene zakuti wina aliyense at the end of the day athandizike pa matenda ake ndithu tiyamike kwambirinso kuti munapatula nthawi yanu kubwera mu programu ya lero ya zaumoyo ndathokoza kwambiri tithokozenso inu nonse amene munali pamenepo kutsatira programu yathu imeneyi ya zaumoyo lero maka kwa omwenso munatenga nawo gawo pofunsa mafunso amene tikukhulupirira kuti ayankhidwa ndithu mwabwinobwino ndithu pitirizani kutsatira programu imene ya zaumoyo popeza timanena kuti zonse zomwe tikuchitazi inunso munali pamenepopo kutsatira programu bwinobwino chifoti muli ndi moyo wathanzi wamphamvu chimodzimodzinso ife tabwera pano chifoti tili bwinobwino ndiye tiyeni tizitsatira mauthenga a zaumoyo nkumaona kuti tizichitapo kanthu timve tipangeponso action nthawi zonse timanena kuti moyo ndi mpamba dzina langa ndi rachel joshua ndakondwa kuti tinali limodzi ndimthokozenso kwambiri mzanga chawanangwa kamanga amene wakonza programuyi mwakoma nonse